mukabwera ku malawi kuno tili ndi zipani zimene zimangodalira matumba mwa anthu kuti ziyende people's party imadalira joyce banda utm saulos chilima mcp imadalira ndalama za malemu kamuzu udf bakili muluzi aford enoch chihana komanso dpp imadalira peter mutharika zinthu ngati zimenezi zimapereka picha yoyipa ndipo taona zipani zina

ku zambia kunali movement for multiparty democracy mmd chinali chipani chotchuka chimene chinawina chisankho maulendo okwana 4 koma vuto chinkadalira matumba mwa anthu kuti chiyende anthu amenewa atangomwalira ena mwa iwo malemu levi mwanawasa komanso frederick chiluba mmd inatheranso pomwepo 1991 mkudzalekeza 2010 chipani chimenechi chinali ndi aphungu ochuluka kwambiri chimalamulira parliament ya ku zambia koma 2015 anapeza ma mp atatu okha ndi mavoti a president osakwana 1 2021 mmd sinapeze phungu aliyense ku parliament komanso anapeza 0.1% ya mavoti a president mwachidule chipani chimenechiso chinatha ngati makatani chinali chipani chachikulu kwambiri chimenechi ku zambia chimalamulira parliament ya ku zambia chinasula mapresident okwana atatu frederick chiluba anachokera ku mmd president rupiah banda komanso levi mwanawasa onsewa anali a chipani cha mmd koma tikunena pano ku zambia chipani chimenechi chinatha kulibenso mp wina aliyense ku parliament wa chipani chimenechi posachedwa pompa a dpp anakhazikitsa program membala azipereka kangachepe kothandizira chipani ngati momuja zimachitikira m'maiko a united states south africa tanzania komanso zimbabwe monga mukudziwa kuti chipani chimenechi sizobisa yayi chimalandira thandizo lake kuchokera kwa mutharika family especially peter mutharika ndiye iwowa akufuna kuti chipani chisiye kudalira apm pachuma pamene anakumana ku mkopola masiku apitawa anagwirizana kuti membala azipereka kangachepe ku chipani ndi cholinga choti azisunga ndalama zoyendesa chipani ndiye pali anthu ena nicholas dausi kondwani nankhumwa komanso mark botoman amene akutsutsana ndi pulani imeneyi akuti zimenezi ndi zoletsedwa Mbali inayi akumunyoza Mutharika ponena kuti chipani si chake komanso si cha banja lake. Imeneyi ndi nkhani inanso imene yavuta kwambiri ku dpp ngati mukuona anthu asakugwirizana nkhani imodzi ndi imeneyi akuluakulu achipani anagwirizana kunena kuti sibwino kuti tizidalira munthu mmodzi koma ndipofunika kuti tonse tizisonkha ndalama zoyendesa chipani ndiye akhazikitsa ndithu malamulo awo kumeneko ndiye dausi botomani nankhumwa ndi anthu ena akunena kuti ayi zimenezi zosatheka wina aliyense asamasonkhe ndalama ku chipani koma tizidalira mutharika yemweyo mukaonetsetsa nkhani imeneyi ndiyovuta kwambiri dpp ikuyenera kusankha chimodzi kuthandizidwa ndi mutharika kapena kumasonkha ndalama zawo zoti aziyendetsera chipani ku dpp kumeneku kuli mamembala ambiri amene ali olemera kuposa chipani tangoonani nankhumwa ndi dausi for example ali ndi ndalama zambiri komanso ndi olemera kuposa chipani posachedwa pompa ku blantyre kunali dpp fundraising taona achina gangata mwanamveka and others anapereka ma 5 million ku chipani koma ambiri amene akutokotawa anangopereka zonyenyeka nankhumwa anapereka 100,000 kwacha nicholas dausi anapereka 20,000 kwacha mark botoman anapereka 10,000 kwacha izizi zikungooneseratu selfishness ya dausi ndi mark botoman akulephera kuthandiza chipani financially mbali inayi akungopanga phokoso kumalimbana ndi anthu amene afuna kukonza zinthu ndikupasani chitsanzo udf chinali chipani chachikulu koma chinachepa mphamvu chifukwa chokonda kudalira bakili muluzi akafuna kupangisa msonkhano kaya ndi chani zonse amachita kuthandizidwa ndi atupere kapena bakili muluzi now dpp kunena kuti zimenezi ayi tisamadalire peter mutharika yekha koma aliyense azisonkha Dausi ndi anzake akubwera ndikunena kuti sakufuna kuti anthu azisonkha kwa Mutharika azithandiza chipani ndi ndalama zake monga muja Bakili Muluzi amachita ndi UDF. Imeneyi ndi imodzi mwa nkhani zimene zavuta kwambiri ku chipani chimenechi. Mukamaona ma press conference, ma press briefing, ena akunyoza mawayilesi, kunyozana chifukwa kunyoza si munthu mmodzi, akunyozana mbali zonse. Nkhani yake ndi imeneyi. Achina Dausi akunena kuti chipani chizithandizidwa ndi mutharika wina aliyense asasonkhe achina mutharika akunena kuti ayi sibwino kuti ine ndekha ndizisonkha chipa- mu chipanimo koma aliyense atengepo gawo 2 dausi ndi anzake akunena kuti ku dpp kuli gulu la anthu limene likumusokoneza mutharika omukakamiza kuti ayimenso komanso akunena kuti gulu limeneli ndi limene lachititsa kuti dpp ichoke mboma mchaka cha 2020 mukamamvetsera nkhani zimene zikuchitika ku dpp nzachibwana kwambiri mwachitsanzo dausi akudandaula kunena kuti anthu ena ku dpp akumukakamiza mutharika kuti ayimenso koma tikumuona dausi yemwe ndi mark botomani akumukakamiza nankhumwa kuti ayime nawo ku convention so this is democracy mu democracy imakhala zimenezo kumene tikuona maiko ambiri anthu amachita endorse munthu ngati mmene nankhumwa akuchitidwa endorse ndi dausi ndi mmenenso anthu ena ku dpp ali ndi ufulu wochita endorse munthu wina aliyense kaya ndi mtengo kaya ndi chani kaya ndi mutharika they can endorse him koma dausi akunena kuti ayi musachite endorse apm muchite endorse nankhumwa kapena munthu wina aliyense koma not apm nkhani ina akunena kuti anthu amene akuchita endorse apm amenewa ndi amene anachititsa kuti dpp ichoke mboma akuti amaba akuti amasokoneza president ndi zina zotero according to dausi koma akuluakulu tonse ngati amalawi tikudziwa bwinobwino kunena kuti mmodzi wa anthu amene anachititsa kuti dpp ichoke mboma anali nicholas dausi kuba kunama komanso katangale pamene anali nduna minister of homeland security amagula mbale imodzi ya plastiki pa mtengo wa 50000 kwacha inu mukudziwa kuti akaidi amadyera mbale ya plastiki nde iye ana- anapereka contract yonena kuti anamuza kuti agule mbale za zoti akaidi azikadya azikadyera komanso aja amapanga training za polisi mbale imodzi ya plastic imene timagula 2000 kwacha iye amaigula 50000 kwacha jombo ya polisi amaigula 400000 kwacha mwana wa dausi dausi ali ndi mwana wamwamuna dzina lake niki anatumizidwa ku embassy mdziko la britain kumenekonso anasolola ndalama za boma inuyo mukudziwa nduna ya boma ya malawi imalandira less than 2 million pa mwezi koma dausi anakwanisa kugula magalimoto 20 ningoti magalimoto 20 chakuti nthawi imene anali ku dpp minister woti akulandira 2 million malawi kwacha its not even dollars its not even rand 2 million malawi kwacha koma anakwanisa kugula magalimoto 20 chakuti can you imagine nthawi imene anali ku mcp amayenda pakabanza amakhala pa rent komanso anali woonda kwambiri wochepa thupi koma lero anafufuma masaya magalimoto amangosintha amangoyenda magalimoto opuma anamanga nyumba zambirimbiri komanso anagula malo ochuluka kwambiri mafamu ndalama zake anazitenga ku dpp komweko taonani kondwani nankhumwa poyambirira amagwira ntchito ku mbc bizinesi yake yodziwika bwino imene anali nayo nthawi imeneyo printing and photocopy ku zomba depot from nowhere atangolowa ndale analemera modabwitsa panopa ali ndi maloji nyumba zapamwamba mafamu komanso galimoto za mtengo wapatali salale ndi katundu amene ali naye sizogwirizana anthu amenewa akabwera pa public ndi kumanyoza anzawo pa nkhani imeneyi ndikuona ngati akulakwitsa akufuna kutilakwitsa ifeyo kalankhulidwe chifukwa iwonso anali nduna zikuluzikulu ndi amene ankaipisa mbiri ya dpp chifukwa chakuba guys munthu sungagule mbale imodzi ya plastic yodyera kaidi 50000 kwacha panopa ndikamayankhula ndimayankhula straight forward sindinyengera kuti awa ndi ndani chifukwa choona kuti adausi pa press, conf- press release yawo press briefing imene amayankhula ndi eh, brian banda amanena ndithu momveka bwino kunena kuti akuti pali anthu ena ake amene achitisa kuti dpp ichoke mboma and omwewo ndi amene akunkakamira muthalika but as far as we know uyu zolankhula zake dausi zinali zolakwika one anthu anadana naye kukhosi that time two dausi analemera modabwisa kugula mbale ya plastic 50000 can you imagine nde lero angaime pa podium ndikumanena kuti ayi amene amasokoneza peter muthalika ndauje he is one of them iyeyu akudandaula kuti ku dpp kulibe democracy chifukwa mamembala ena akuchita endorse peter mutharika mukayimveranso bwinobwino nkhani imeneyi ndi yachibwana imeneyi anayenera kuyankhula mwana wa, wa zaka 5 kapena zaka 4 osakhala dausi akulu akale ananena kuti mbuyo mwabwino msogolo mwabwino ukatambatamba uziyang'ana ku nyanja kuopa kungakuchere dausi akuiwala sakuyang'ana kumbuyo kumene akuchokera akungoyang'ana kusogola kamayankhula mawu ake munthu ngati dausi sanayenere kudandaula kuna kuti anthu ena ake akuchita endosi pita muthalika chifukwa chake ndikuwuzeni mu 2010 nicolas dausi ndi anzake anapanga endosi pita muthalika mpaka joyce banda anakwiya ndikuyambisa chipani chake cha people's party do you remember that 2018 nicolas dausi anapanga endosi peter muthalika mpaka saulos chilima anatuka chipani ndikuyambisa utm do you remember that ndiye lonso lerolo pali anthu ena amene ali ndi ufulu wochita endosi peter muthalika nicholas dausi akubwera ndikuyamba kutsutsana nazo is that democracy akuiwala kunena kuti ndiye yemweyo dausi amene anapangisa kuti joyce banda ndi saulos chilima achoke mchipani cha dpp chifukwa cha endorsement imene anachita mu 2010 komanso 2018 by the way kodi anyamata a nankhumwa akudana ndi endorsement chifukwa chani chikhalirecho nawonso akhala kupanga endorse m'mbuyomu ndakupasa chisanzo kunena kuti if that is democracy dausi is telling 2010 ndi chifukwa chani anachita endosi mutalika ndikudana ndi joyce banda 2018 ana, anachita bwanji endosi mutalika ndikudana ndi chilima imeneyo ndi akuiona kuti ndi democracy sopano anzake lero ayamba kuchita endosi mutalika akuona kuti si democracy chifukwa choti si iyeyo democracy must be related to him only tikunena pano ku america mamembala ena a republican party akupanga endosi donald trump kumalawi kuno mayi catherine gotani hara zikhale ng'oma eisenhower mkaka harry mkandawire ndi ena ambiri anapanga kale endosi chakwera mu 2025 sitinaone a dpp kapena utm akupanga matukutuku kutsutsana ndi kunena kuti ayi chakwera iye asazayimire 2025 akupanga endosi ndi anthu a chipani chake catherine Ko- gotani hara zikhale ng'oma mkaka mkandawire onsewotu ndi a chipani cha mcp ndiye anayankhula kunena kuti 2025 akuyenera kuyimira chakwera utm kapena dpp sinachita matukutuku chifukwa that is their freedom in their party lero anthu ena ku dpp apanga endorse peter muthalika zolankhula zamba kuchuluka kapena tinene kuti malamulo a dziko akuletsa muthalika kuyimiranso pa chisankho chifukwa zinthu zitu zikudabwitsa a mcp achita endorse mu chakwera 2025 ayime palibe apanga matukutuku a dpp ena achita endorse muthalika matukutuku akuchuluka chifukwa chani zikukhala choncho chakwera ndi peter

atayima muthalika kunapezeka kuti anawina 2019 onse atayima kunapezeka kuti chisankho chinabwerezedwa 2020 anayima chakwera anawina chakwera now 2025 onse akuyima you can see it's the same malamulo ndofanana ngati akuletsedwa muthalika kuyima 2025 ndi chimodzimodzinso kuti chakwera akuletsedwa so ndi chifukwa chani anthu ena akuoneka kuti they are not interested with muthalika but they are only interested with chakwera anthu enanso akutiuza kuti pita muthalika wakula akapume koma kodi malamulo a dziko la malawi amanena kuti chani pa nkhani imeneyi zimenezi ndi zimene tikuyenera kuziona tisanapereke judgment 1994 kamuzu banda anali ndi zaka 93 ndipo anayimira mcp umenewu ndi umboni wokwanira kunena kuti malamulo athu samaletsa anthu achikulire kuyimira nawo pa chisankho nawonso ali ndi ufulu enanso akunena kuti dpp ikayimisa muthalika mu 2025 adzaluza kuwayang'ana amene akunena zimenezi ena ndi aboma komanso ena ndi hrdc kodi akuopa chani ngati dpp idzaluza akadza- akadzaima muthalika bwanji osangosiya kuti ayime kuti mu- adzawine mosavuta ndi chifukwa chani akulimbana nazo this is where the story is more interesting mpaka ena kumachita kusankha kandidate ponena kuti iyayi ku dpp koma ataima wakuti kapena wakuti koma muthalika yekhayo ndi ayi akuluakulu this is not fair chifukwa chonena kuti zipani zina zilizonse zimakhala ndi ufulu tsopano chikudabwisa chonena kuti why ku dpp is more interesting than other parties chifukwa chonena kuti eh, ku dpp if something happen zikuoneka kuti everyone is interested achina gotani hara aja pamene amachita endorse uh, chakwera no one was even interested aliyense anavomereza kuti chakwera azaima 2025 ngati muthalikayu ali magogo monga mmene akunenera kuti this is magogo let him stand let him fail that's their own freedom from dpp ngati angalephere is the fault of dpp not the fault of other parties ndiye zikudabwisa kuti mpaka hrdc ikubwera ndi kumanena kuti ayi zimenezizi muthalika asaime ayi iye muthalika wakula iye muthalika wakuti wakuti why you are interested in dpp affairs hrdc why achina gift trapence amene akutsogolera hrdc ndi mdani namba 1 wa muthalika pano payamba kale plani yofuna kupempha phungu wa nyumba ya malamulo akuti asinthe malamulo ndi chonga choti muthalika asayime 2025 kodi malamulo a dziko amangosintha ngati malaya maiko ena ndikunena pano kuli nkhondo chifukwa anthu ena ankayesera kusintha malamulo mwachibwana mwachisawawa mapeto ake magulu ena anakwiya ndi kuyambisa nkhondo chisanzo chabwino ndi nkhondo zimene tikuziona ku ukraine komanso palestina zonse zija zikuchitika chifukwa chona kuti panali anthu ena ake amene anafuna kusokoneza malamulo ndiye ena anakwiya kupezeka kuti nkhondo yayamba this is what is happening in malawi kukupezeka kuti lero akuti pafuna kuchitika chakuti let us change the constitution kuti nkhaulise uyu tiyeni tisinthe malamulo kuti nkhaulise uyu zomwe zinachitika 2020 kupezeka kuti malamulo athu 1994 samanena za 50 plus 1 pali chipwirikiti majaji anasintha malamulo kubweza 50 plus 1 lero zipani zabalalikana zimene anaziyanjanisa zija akuganizanso zoona kuti atisinthe malamulo abwere mchikale sizingatheke tu zimenezo malamulo akhalebe 50 plus 1 yomweyo chifukwa chona kuti munasintha muchikuwawe so today 1994 munthu wachikulire wa zaka 93 anayimira pa chisankho analuza leronso wina afuna kuyimira ali ndi zaka 83 let him stand chifukwa malamulo akumulola koma mukati kunena kuti mufuna musinthe malamulo kumeneko ndikusokoneza malamulo a dziko and one day mukapitiriza zimenezo kuti pachitika chakuti tisinthe malamulo zizakhala ngati zomwezo zikuchitika ku ukraine amafuna kusintha malamulo kuti alowe mu nato mapeto ake putin wakwiya nkuwathibula aja aisraeli anapasidwa malo pano akumalanda malo ku gaza later on nkhondo siyatani yosatha kumene kuja kuchitika you can see kunena kuti zonsezi zimachitika chifukwa chona kuti ena ake anafuna kusintha malamulo kuti amukhaulise wina wake nkhani za mcp dpp udf kapena utm ndi nkhani zokhuza mamembala achipani koma apapa zikudabwitsa